Niall Mac Uidhilin anseo, ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, ag caint inniu faoin gcaoi le eagarthóireacht bhunúsach a dhéanamh in Audacity. Tá comhad fuaime ar oscailt anseo agam in Audacity agus beimid ag baint úsáide as an uirlis zúmála agus an uirlis roghnaithe le ár mbealach a dhéanamh thart sa gcomhad seo. Is píosa fuaime ó Raidió na Gaeltacht atá ann, podchraoladh den chlár Iris Aniar ina raibh buaiteoirí go buaiteoirí óga ón Oireachtas 2012 ag seinm ann agus tá sé thart ar uair agus trí ceathrú ar fhad. Má zúmálaim isteach ag úsáid an uirlis zúmála, feicfidh sibh go bhfuil na tonnta fuaime ag éirí níos sonrúla. Tá tú in ann pátrúin áirithe a aithint, mar shampla, breathnaíonn an pátrún sin ar nós bualadh bos dhom. Rud is ea a chloisim sibh agus tá mé ag Anois, tá mé ag iarraidh na píosaí difriúla a bhriseadh suas, so sin deireadh píosa buaiteoirí agallamh beirte faoi dhó dhéag, agus feicim an pobal sin dó dhéag díreach ansin, nó bhuel, tá mé idir dara mention é. So an áit a deir sí Agus tá comhleacaí, sin tús an chéad phíosa eile, ba cheart dom nóta a dhéanamh de cén áit go díreach so tá sé fúm zúmáil isteach air. So uair a chloig dhá nóiméad agus fiche haon soicind. Agus anois tá mé ag cuartú deireadh an phíosa seo. agus is agallamh beirte tá mé ag ceapadh faoi chúig bhliain déag a bhí ann agus arís tá mé ag cuartú pátrún, cineál an bualadh bos agus breathnaíonn sé gur b'in é. So, tá fear óg eile ar mo thaobh, sin tús an chéad phíosa eile. So, tá muid ag iarraidh arís zúmáil isteach go dtí an áit atá an píosa seo ag críochnú. So, sin ansin é. So, an t-aon rud a chaithfeas mé a dhéanamh anois ná brú ar an eochair Shift agus dul siar go dtí an áit, oh, tá mé imithe rófhada, go dtí an áit a thosaigh sé ag, so, céard dúirt muid? Eh, uair a chloig, dhá nóiméad agus.

tá an píosa sin uilig roghnaithe, téimse go dtí edit, copy, so tá an píosa sin, an t-agallamh beirte sin cóipeáilte, comhad nua oscailt agus paste. Agus cloisfidh sibh gur siod an. Sin an píosa uilig faighte agam. Anois, tá mé ag iarraidh an, na leibhéalacha fuaime a mhéadú mar tá na tonnta cineáilín beag, ba cheart go mbeadh mé in ann rudaí a fheiceáil sa spás seo eh ní chomh fada leis an líne buí seo ar, nó an líne buí ag an mbarr ach níos mó ná mar atá sé ionas go mbeidh na leibhéalacha i gceart. So, an rud atá le déanamh ná an rud ar fad a roghnú, Select All nó díreach Control A a bhrú dhul go dtí Effect, Amplify agus glacadh leis na socruithe atá ann agus OK a bhrú. Feiceann tú go bhfuil sé ag déanamh amplifying, sé sin ag méadú na leibhéalacha, agus anois nuair a sheinnim é, an rud níos níos glóraí ach fós tá an fhuaim togha. An t-aon rud atá fágtha le déanamh anois ná export a dhéanamh air, sé sin len é a chur a chruthú mar MP3. Ná déan dearmad go mbeadh go gcaithfidh do lame dot dll a bheith socraithe suas agat. So tugann muid ainm ciallmhar dhó, agallamh beirte. www dot is dóigh a ghlaonn muid air agus is anseo tá tú in ann rudaí ar nós an t-ealaíontóir, ainm don rian, chun é album title mar agallamh beirte bliain 2012. agus is féidir rudaí breise a chur isteach, na hainmneacha de na daoine is mar sin de. Fág na rudaí sin faoi láthair. OK a bhrú agus anois feicfidh sibh go bhfuil an MP3 á ghiniúint agus nuair a thagann deireadh leis seo beidh an rud sábháilte mar MP3 agus ar fáil mar MP3. Anois nuair atá sé seo déanta tá mé chun an rud a dhúnadh, cuireann sé ceist orm, ar mhaith liom é a shábháil? déarfaidh mé no, mar séard atá á shábháil ná comhad tionscadail Audacity. Má tá mé ag iarraidh eagarthóireacht a dhéanamh air arís, ba cheart dom é a shábháil, ach níl mé chun a bheith ag iarraidh eagarthóireacht a dhéanamh air arís, so ní gá dom ach a rá no, mar tá an comhad ann, agus má théim go dtí an áit a bhfuil an comhad, beidh mé in ann an MP3 a sheinm agus tá mé ar ais arís. Seo é an bunchomhad atá uair agus trí ceathrú agus an píosa sin mar a fheiceann sibh atá lasta suas, liath. Tá sé sin ar fad bainte amach agus sábháilte mar chomhad as féin. Agus anois is féidir liom dul ar aghaidh agus an chéad phíosa eile a dhéanamh ag úsáid an modh céanna. So sin é le haghaidh an seisiún seo.